site n'ikpe ụlọikpe okpesị ọgwụ ala anyị kere ụbọchị tọzdee bụrụ ụbọchị iri atọ ọnwa anọ afọ 2026 otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ADC nọkatara ghọrọ atụrụ enweghị onye nche enweela ya ụlọ ọrụ INEC okwu nhọpụta dị n'aka n'ala anyị gbadoro ụkwụ n'ikike nnukwute ụlọikpe Court of Appeal nyere wee kwụsịgodo David Mark Rauf Aregbesola na ndị ọzọ ịbụ ndị nchịkwa ADC n'ụdị gbabara ya bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị aka ndị nchịkwa mana site na ya bụ ikpe ụlọikpe okpesị ọgwụ ala anyị kere ọ kagburu ya bụ ikike nnukwute ụlọikpe court of appeal nyere n'ụdị status quo antebellum n'asụsụ Latin ndị Rom nke pụtara onye ọbụla nọrọ n'ọkwa ọ nọ tupu esemokwu apụọ ụlọikpe bụ nke INEC gbadoro ụkwụ wee kwụsịgodu David Mark ha ịbụ ndị nchịkwa ADC INEC Prọfesọ Joash Ojo Amupitan bụ onye isi oche agbadola ụkwụ na ya bụ nkagbu ụlọikpe okpesị ọgwụ ala anyị kagburu ya bụ ikike nnukwute ụlọikpe Court of Appeal wee nabatakwa David Mark Rauf Aregbesola na ndị otu ha ndị ọzọ dịka ndị nchịkwa ADC ụlọikpe okpesị ọgwụ ala anyị Supreme Court jikwara ohere ya bụ ike ikpe wee nye ikike ka nnukwu ụlọikpe High Court gaa n'iru n'isi ikpe Nafiu Bala Gombe ji azọso David Mark ọkwa onye isi oche ADC anyị wee na-ajụ gịnị ka Nafiu Bala Gombe na-azọrọ ọkwa onye isi oche ADC na-esobe ka ọgbakọ izugbe kọnvenshọn ndị otu ma ya na David Mark chịkọbara n'ime ọnwa anọ nke afọ 2026 na nke David Mark na gbadogworo n'ụlọ na ụdị na ndị otu jere ya na ikem na ikem puku kwuru puku mana nke Nafiu Bala Gombe ghara inwe isi maka ụkọ mmadụ ebe na ngalaba nke David Mark a ga-agụba onye ghara ibe ya n'ime ndị nwere agba na ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ịma atụ Atiku Abubakar Peter Obi Rotimi Amaechi Rabiu Musa Kwankwaso Nasir El-Rufai Aminu Tambuwal Liyel Imoke Chief Achike Udenwa Chief Emeka Ihedioha Donald Duke Rauf Aregbesola Bolaji Abdullahi Chief John Odigi Oyegu High Chief Senator Ben Obi

bụ ọnọrebụ Leke Abejide ekpebiela isi n'otu ADC banye n'otu APC nke tinyere Nafiu Bala Gombe n'ịkwa oke arịrị na nso nso a dịka e si gụta ya n'ọwa ozi soshal midia na ọ sịrị nwata nwụdo nkakwụ ahapụla nwata na ebunyeghị ya mmiri ịkwọ aka na ọkpụrụkpụ ego ọnọrebụ abejide kwere ya na nkwa na ọ ga na-enweta site n'ụlọ ọrụ onye isi ndị ọrụ n'obi gọọmenti etiti bụ maazị Femi Gbajabiamila na o nweghị nke ruru ya aka na ọ bụ ndị ọkaiwu na-ekpe ikpe akwụkwọ ahụ ya gbara ka a na-ebunye ego ma hapụ ya bụ nwa ọkụkọ e ji akpa mmanụ na ya amaghị na ya bụ akwụkwọ ya gbara ga-emebi ihe ruo ka o si mebie na ya mara na ụfọdụ ihe dị n'akwụkwọ ya gbara abụghị eziokwu nke na ya na-enwezi mwute na ụdị ya ji elozi isere aka na ya bụ ikpe maka na ndụ ya kozizi n'elu na ụdị na ya na-ezozi ezo enweghịzi ike eje ekpere ọha ndị ụka muslim anyị wee na-enye ndụmọdụ ka ọ gara Nafiu Bala Gombe maka udo nke ime mmụọ ịtụdọba ụjọ nke onye metere ihe igwe na-atụ agbarakata igwe egwu nakwazi maka ịdị n'otu ADC ka ọ mịghachi mma n'ọbọ ịmịghachi mma n'ọbọ dịka o si gbasata Nafiu Bala Gombe ga-emekwu ka ADC gbado anya n'azụ bụ ihe otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-achọ n'ike ọkụ bụ mmeri na nhọpụta nke ọ pụrụ ime site n'ịgba mbọ ya Peter Obi ịhapụ ADC tinye isi na NDC Nigerian Democratic Congress ndị anyị ghọtara na ha ji nkwekọrịta obi ọcha nye ya ohere ịzọ ọkwa onye isi ala Naijiria ọ bụrụ maka gịnị ọ bụrụ na ka David Mark bụ onye isi oche ADC na ọ dịa ka o nwere nkata a na-akpa ka onye mpaghara ugwu bụ Atiku Abubakar bụrụ ya ga-azọrọ ADC ọkwa onye isi ala ka ndị mpaghara Southern Nigeria ọ na-abụ ọrịrị ka ha pụtara na ADC abụ m Chukwuma Ogbonna onye nke m kedu ka ozi nke a si masị gị ma otu o si masị gị biko mee ka a mata na ohere like maọbụ comment ma zigara ya ndị ọzọ